Cuireadh cluiche Contae Laois ar athló an tseachtain seo caite de dheasca na drochaimsire, ar thug an tseachtain sa bhreis deis dóibh súil a chaitheamh ar Uíbh Fháilí agus an léamh a bhí acusan ar na rialacha nua. Le Mickey Harte ar bord, bhí bua mhaith acu ar Shligeach an tseachtain seo caite le tús dearfach a chur lena bhfeachtas i Roinn 3. Pioc acu a bheadh sásta tar éis Babhta 2. Níall Ó Drisleáin i mbun tráchtaireachta. Tá foireann láidir roghnaithe ag Laois don chluiche agus Killian Roche ag tosnú sa chúl, an captaen. Brian Byrne sa líne leathchúl agus beirt chumasach i lár páirce le Kevin Swayne agus Damon Larkin. Dhá athrú déanach déanta, iadsan i measc na dtosaithe, tosnóidh James Kelly agus Cathal Lee do Laois tráthnóna. Foireann láidir roghnaithe freisin ag Uíbh Fhailí agus dar ndóigh bua agus taispeántas maith an tseachtain seo caite. Paddy Dunican sa chúl agus an chéad athrú i measc na gcosantóirí, Cillian Bourke istigh in ionad Marcus Dalton. Jack McEvoy agus Jordan Hayes a thosnóidh i lár páirce agus an t-athrú eile sa líne lán tosaigh le Shane Tierney istigh in ionad Eoin Sawyer. Tar chun an chluiche anseo tráthnóna agus deis ag lucht peile tar ar an dá thaobh anseo agus dar ndóigh na rialacha nua seo an chéad seans ag Laois imirt fé na rialacha nua agus an cluiche an tseachtain seo caite ar ceal. Seans anseo ag Uíbh Fháilí agus cúl luath anseo. Cad é mar chríoch ansan? Jordan Hayes ag an deireadh. Bhain sé tríd anseo. An-éasca ar fad ar fad an t-imreoir lár páirce. Agus sin tús iontach ag foireann Mickey Harte agus Declan Kelly. Isteach arís cosantóirí Laoise i dtrioblóid istigh agus seans ansan ag Dylan Hyland é sin a smachtú. Tá sé fé bhrú. Éiríonn leis an pas a thabhairt siar. Tá Uíbh Fhailí ag oibriú i bhfad níos fearr le chéile. Iarracht gearradh ón teacht isteach ansan ag Keith O'Neill. Thar an trasnán ag an deireadh. Tá siad ag déanamh scrios sa chéad leath. Is scór ag teastáil go dóite ó fhoireann Justin McNulty ag an staid seo meirgeach go cinnte agus gan aon chluiche an tseachtain seo caite. B'fhéidir go bhfuil seans ansan anois. Oscailtíonn obair cosanta le déanamh ag Uíbh Fhailí thar n-ais. Téann fear lár páirce agus tá cúl ansan aige. Damon Larkin. Theastaigh sé sin go dóite ó Laois. Agus iad tarraingthe. ar shlí éigint thar n-ais ins an cluiche anois. Cic amach fada go leor agus b'fhéidir go spreagfaidh sé sin Laois, theastaigh sé uatha. Cúl agus cúilín as a chéile aimsithe. Deis ansin ag Patrick Kirwan cosaint á dhéanamh ach is cuma é sin. Kirwan le scór maith eile ansan, sin cúpla scór maith as a chéile agus diaidh ar ndiaidh Laois ag teacht isteach sa cluiche. Bhearna laghdaithe anois go dtí cúig chúilín. Seans ag Cathal Flynn dul ar an ionsaí. Tá an cúl báire, sin é Paddy Dunican. Ceann curtha síos, an cúl báire fós ag dul. Dunican fós ag dul, seans ar scór! Cúl ann! Cúl báire le cúl den chéad scoth ansin ach d'oscail rudaí os a chomhair amach agus é ag dul tríd. Ceist ansan fén gcosaint ach sárchríoch ag cúl báire Uíbh Fháilí, Paddy Dunican. Meangadh gáire ar an aghaidh ansan aige agus dé chúis ná beadh? Agus, bhuel, ag tús an dara leatha, tá Uíbh Fháilí in áit an-mhaith ar fad. Cinnte, bainistíocht nua i mbliana agus. Mickey Harte tagtha isteach taobh le Declan Kelly. Tá sé ag oibriú go dtí seo. Bua maith an tseachtain seo caite ag féachaint go maith tráthnóna. Deis ar scór eile ansan. Ah, sáriarracht ansan ag Jack Bryant. Ionadaí ag Laois á chur isteach sa chluiche. Tá seilbh istigh ansan. B'fhéidir go bhfuil oscailtí. Ó! Blocáil maith déanta agus sábháil maith ag an gcúl báire ag an deireadh. Níl an chontúirt glanta. Tiocfaidh sé amach ansan agus seans ag Mark Barry. Ach sábháil maith roimhe sin ag Dunican. Eisean ag imirt go maith do Uíbh Fháilí tráthnóna. Anois Laois ag teacht babhta amháin eile. Ansan imithe siar ansan do Conor Heffernan. Buachan ag Uíbh Fháilí agus tá an liathróid ar ais ag Laois agus an cúl báire go deimhin tar éis bogadh chun tosaigh. Seans anois ag Killian Roche agus leis an gciotóg an cúl báire. Bhuel, más féidir leis an gcúl báire ar an taobh eile, Paddy Dunican, teacht ar an scóráil, is féidir le Killian Roche freisin. Is dócha leis na rialacha nua taispeánann sé nach ionann ionad an méid céanna is a bhíodh fé sna seana rialacha. Anois Laois ag troid go dtí an deireadh chun an ceart a thabhairt dóibh. Gadaíocht ana mhaith ansan. Cian Flynn. Spás istigh anois ag Uíbh Fháilí. Iarracht ard ag teacht isteach agus tá sé sin thar an trasnán ag Dylan Hyland. Scór maith ansan aige. Uíbh Fháilí ar fud na páirce níos fearr ná na 17 a fuaireadar an tseachtain seo caite i Sligeach agus tá déanta níos fearr go dtí seo anseo tráthnóna. Tá siad ag bogadh go maith, luas iontach sa bhfoireann agus deis leis an gciotóg an t-am seo ag Hyland atá ag imirt ar fheabhas tráthnóna d'Uíbh Fháilí. Scór maith eile ansan aige. Slí isteach Ronan Coffey. Tá sé ag Mark Barry anois. Lasmuigh don stua agus tá sé sin thar an trasnán. Brat oráiste dhá phointe ansan aige. Ag iarraidh an farasbarr a dhúnadh isteach. An t-am ag imeacht orthu ansa tráthnóna ar Oíche agus tráthnóna ina raibh Uíbh Fháilí i bhfad níos fearr agus a dtóir ar an tarna bua as a chéile. An fheadóg dheiridh séidte ansan ag Paul Faloon agus ciallaíonn sé sin dhá bhua as a chéile ag Uíbh Fháilí agus an bua tuillte acu gan aon cheist.